tikupitilira programu yathu lesson yathu imene ikutchulidwa kuti maphunziro a tarawih ndipo lero tili mu juzu namba 3 tili mu juzu namba 3 ndipo mu juzu imeneyi ndi juzu imene ikupezeka mu suratul bakara tinanena ndithu poyambirira paja kuti suratul baqara ndi imodzi mwa masura akuluakulu amene akupezeka m'buku lolemekezeka la qur'an ndipo mmenemo muli nkhani zosiyanasiyana moti ngati mukumbukira bwinobwino masiku awiri apitawa ndiye kuti takambirananso nkhani zosiyana zochokera mu suratul baqara ndipo lero tikambirananso nkhani inanso imene ikupezeka mu suratul baqara nkhani yofunikira kwambiri makamaka nyengo zino zimene anthu ena ali busy alikalikiliki kupikisana pa ntchito zabwino zomusangalatsa allahu subhanahu wataala pomwe ena alikalikiliki kupikisana pa ntchito zomusangalatsa shaitani choncho nkhani imene tifuna tikambirane lero ndi nkhani yokhuzana ndi chopereka chifukwa chani anthu ena zimapezeka kuti amakhala reluctant kapena kuti amakhala anthu osafuna kuti azipereka mu njira ya allahu subhanahu wa taala koma mbali inayi anthu amene wowo mwapeza kuti ndithu amakhala busy kapena kuti amakhala ali kalikiliki chuma chawo kumaonongera mu njira zimene zili za haramu kupezeka kuti munthu akukanika kuthandiza ndalama pa maprogramu okhuzana ndi chipembedzo chake cha chisilamu koma munthu ameneyo akuwononga chuma cha nkhaninkhani kuthandizira ku zibwenzi kuthandizira ku zinthu zosiyanasiyana zimene zili za haramu chimachitika ndi chani zimene zizi watifotokozera allahu subhanahu wa taala mu sura imeneyi

wayamurukum bilfahsha kenako shaitani amene yuyu ndiye akumakulamulirani tsopano kuti muzigwira ntchito zimene zili zoyipa ntchito zimene zili za nsambi mkati mwake wakulesani kupereka mu njira ya allah subhanahu wa taala kuti inu mupereke zaka shaitani wakulesani kuti ayi ukapereka zaka nanga ana azidya chani nanga mkazi wako pakhomo azidya chani iyayi ukapereka zaka ukhala munthu wovutika kenako wayamurukum bilfahsha kenako shaitani ndiye akukulamulani tsopano kuti muzigwira ntchito zoyipa peza kuti munthu wakanika kupereka zaka ndalama zilipo kenako akutenga ma 100000 ndalama zambirimbiri kumakamangira nyumba zibwenzi ndalama zambirimbiri kumakamwera mowa ndalama zambirimbiri kumakayendera juga akuti betting ndalama zambirimbiri zikupeza kuti munthu uja akupangira machimo osiyanasiyana kumapanga promote nyimbo zinthu zimene zili zoletsedwa pamaso pa allahu subhanahu wataala zimene zizi zakuti zimachokera kwa ndani kwa shaitani ndiye allah akupitiliza kunena kuti wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa fadlah pomwetu allahu subhanahu wataala akukulonjezani inuyo kuti mukapereka akupatsani maghfira chikhululuko mulandira chikhululuko chochokera kwa allahu subhanahu wa taala wa fadla komanso bounties zinthu zimene zili zabwino kwambiri maubwino ochuluka mulandira kuchokera kwa allahu subhanahu wa taala makomo a mariziki atseguka inuyo mukatani mukapereka kwa allahu subhanahu wa taala wallahu wasiun alim, ndithu Allah ali sufficient kwa wina aliyense kapolo wake, komanso ndi wozindikira bwino mmenemutu ndi mmene zimakhalira. Ngati ife Asilamu mwina pena timadabwa kuti chikuchitika ndi chani, nkhani yake imakhala imeneyoyo. Munthu mumpeza kuti ali ndi ndalama zambirimbiri, koma even mzikiti sanamangisepo, zaka samapereka, maswadakati ndiye chisimu samapereka, koma mumpeza munthu ameneyo ali ndi zibwenzi 28 zibwenzi zonsezo zikapempha ndalama pompopompo apapatu nde zandivuta tangogwira 20000 inayo tiona weekend kuti tipanga bwanji ndalama zambirimbiri akupereka ku zibwenzi pomwe munthu wina wake msilamu akuvutika sakumuthandiza pomwe pa mzikiti pakufunika makapu enieniwa opangira udhu munthu sakugula makapu amenewo eh ndigule makapu pa mzikiti ndalama ndiye ndikakhala penepo ndiye ndikhalatu kuti wogula ndi ineyo kenako mpaka ndalama zizatha chiwembu chimene shaitani amatipanga ife asilamu allah subhanahu wa taala azititalikisa ku zinthu zimene zizi nkhani ngati yomweyi um, ndiyonena kuti uh, ibn abi hatimin rahimahullah mu chitabu chake adalemba hadith imene ikuchokera kwa abdullahi ibni masudin radiallahu anhu imene akuyankhula abdullahi ibn masudi kuti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuti ndithu mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti inna lishaitani lammatan bibni adam kunena kuti ndithu shaitani amamukhuza mwana wa adamu walimalaki lammatan komanso mngelo amamukhuzanso mwana wa adamu ndiye akupitiliza hadithi kunena kuti fa amma lammatu shaitani fa i'adun bisharri wa takdhibun bilhaq kunena kuti tsopano effect kapena kuti kukhuza kumene shaitani amamukhuza mwana wa adamu ndikonena kuti iyeyo amakhala akumuopseza mwana wa adamuyu ndi zinthu zoyipa komanso masoka komanso choli- ndi cholinga choti munthu uja azikana chani azikana chilungamo chochokera kwa allahu subhanahu wataala basi ikakhala nkhani yoti yopereka ndi kumaku- ndi kumamuopseza iyayi ukapereka chuma chitha ana ako avutika iweyo uvutika masiku ano economy yavuta kuli devaluation ndiye iwe upereke mpaka na 20000 ndalama ina uzayipeza kuti mmenemo ndi mmene amapangira shaitani kumamuopseza munthu uja ndi zinthu za evil zinthu zoyipa basi ayi ukapanga za- zimenezozo basi iweyo zipezeka kuti utani ukhala kuti waluza ikakhala nkhani ya swala chimodzimodzi ayi iweyo uka, ukapita kuswala ndiye kuti basi ukapita ku taraweh ukapemphera taraweh ndiye kuti basi mawa uzachedwa ku ntchito abwana ako akakukalipira oyi iweyo ukamapemphera zimenezozo zipangisa kuti mu- uzidwaladwala zinthu zimene zimakhala baseless zimene amapereka shaitani kumuopseza munthu ndiye hadithi ikupitilira kunena kuti wa amma lammatu lmaliki fa iadun bilkhairi wa amma lammatu lmalaki fa iadun bilkhairi wa tasdiqun bilhaq kunena kuti tsopano effect kapena kuti kukhuza kumene mngelo amamukhuza munthu mwana wa adamu ndicho ndiko munthu uja amamulonjeza zabwino munthu uja amapanga feel zinthu zabwino akamagwira ntchito ya allahu subhanahu wataala amakhala ndithu ndi kafeeling kapena kuti ndi kachiyembekezo konena kuti ine zimene ndikugwirazi ndi zabwino ndipo allah andipasa thawabu komanso tasdiqu bilhaqi komanso amakhala munthu wonena kuti amapasidwa chani kulandira chinthu chimene chili choona munthu uja amakhala wovomereza chinthu chimene chili cha haqi mwachangu ndiye mtumiki ananena kuti faman wajada dhalika tsono munthu amene angadziwe angazipeze zimenezi muthupi mwake kupezeka kuti nthawi ina, ina yake uh, akamagwira ntchito zabwino za allahu subhanahu wataala ndikumamva kafeeling konena kuti ntchito zimene ndikugwirazi ndi zabwino kumasangalala munthu ukamapereka chopereka chako cha ulere ukamapemphera munthu umapezeka kuti zikukusangalasa ndithu falyalam annahu min allah akuyenera kudziwa kuti zimenezo zachokera kwa allahu subhanahu wa taala through angelo aja ndi amene akumpatsa good news imeneyo faliyahmadillah akuti kenako akuyenera kumamuyamika allahu subhanahu wa taala waman wajada lukhra faliyataawadh min ashaitan sono munthu amene zingapezeka kuti mthupi mwake akufila akufila situation inayo yani munthu zika- zitapezeka kuti basi nthawi yopereka chopereka iye uja ndikumakhala ndi mantha kuti eh ndipereke eh ndipereke koma sindivutika ine ndikapereka chopereka chimenechi ndigwire ntchito iyi yabwino ah komano sindioneka kupepuka ineyo mwakuti mwakuti akuti munthu ukakhala mu- ukazifila situation imeneyoyo pamenepo pa kuti umpemphe allah kuti akuchinjirize kwa shaitani chifukwa chonena kuti zimenezo ndithu zikuchokera kwa ndani zikuchokera kwa uh, ashaitani rajim kenako atamaliza kuyankhula hadithi imeneyi mtumiki akuti kenako anawerenga aya imene tayitchula yonena kuti ashaitanu yaidukum lfaqra wayamurukum bilfahsha ndithu shaitani akukulonjezani inu umphawi kenako ndikumakulamulirani kuti muzigwira ntchito zimene zili zoyipa wallahu yaidukum maghfira pamene allah akukulonjezani inu maghfira chikhululuko minhu chochokera kwa iyeyo wa fadl- wa fadla komanso zinthu zotani zinthu zimene zili zabwino mwachidule chimene tikupindula mu aya imeneyi komanso mu hadithi imene tayitchulayi ndi chonena kuti Shaytwani amatiopseza ifeyo Asilamu ndi umphawi, kunena kuti ifeyo tisunge chimene chili chuma chathucho tingochigwiritsitsa m'manja mwathu tisachipereke kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo ifeyo tizitalikirana ndi kuchipereka nchi- chuma chimenecho mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngati ndalama zili ku banki basi tizingosunga ku bankiko osakachotsa iyayi kuopa kuti tikakachotsa ndalamazo ndikupereka mu njira ya allah ifeyo tikhala anthu otani tikhala anthu oyipa kenako ndi amatilamula shaitani uja kuti tizigwira ntchito zimene zili zafa- zafahisha ntchito zoyipa kutanthauza kuti pamenepa shaitani akutilesa ife kumapereka zinthu in charity kupereka zinthu zachifundo ku- mu njira ya allahu subhanahu wa taala chifukwa cha mantha amene amatipatsa mantha abodza onena kuti tikaperekamo tika, tikhala anthu wovutika pomwe sizili choncho iyayi chifukwa akateromo then kenako akutilimbikitsa ifeyo kumapereka chuma chimene chichi munjira imene ili yoyipa kugwira ntchito zoyipa ndipo kumenekoko munthu sa- sumaopanso sumaopanso umphawi munthu ukamawononga ndalama zako ku chibwenzi sumaopanso kuti aa basi ndalama ndikuwonongazi ndiye kuti ndivutika umangopereka akakupempha 100,000 iwe kupereka sumawerenganso kuti mwina ndalama zikhoza kutha amakhala kuti shaitani nzeru zako amakhala kuti wazichosa pamenepo wayiwala zimenezo zimenezozo ndi zimene amapanga shaitani pomwe allah akutipasa ife chani chilimbikitso chonena kuti ife tikapereka atikhululukira zi- machimo athu komanso atipasa zabwino zochuluka zimene zikutsutsana ndi umphawi umene amatilonjeza shaitani ndi kutiopseza zimenezozo ndi zimene tikupindula mu aya imeneyi ah, aya 268 ya mu suratul baqara juzu nambala 3 kuti pamenepapa ndithu allahu subhanahu wa taala um, akutiphunzitsa makamaka ubwino wopereka munjira yake ndipo kuti munthu tsopano afike ponena kuti wapereka kapena kuti mtima wake walula kuti iye uja azipereka munjira ya allahu subhanahu wa taala tsono nkhani imeneyo imakhalatu nkhani ya hikima tsono hikima ndiye ndi mwachidule ndi kuzindikira munthu literally imatanthauza kuti wisdom mwachidule kunena kuti munthu akhale ndi luntha lu- kapena kuti nzeru zakuya komano mu aya imene tiyankhule apa yotsatirayi aya ya 269 allah akuyankhula kunena kuti yu'til hikmata man yasha kunena kuti amapereka luntha kapena kuti hikima kwa amene wamfuna wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira tsono munthu amene wapatsidwa hikima ndiye kuti munthu ameneyoyotu wapatsidwa zinthu zimene zili zochuluka wama yadhakkaru illa ulul albab zimenezozo sangazindikire wina aliyense kupatula okhawo amene ali anzeru Ah, mfundo imeneyi chimene tikufuna tikambirane pa mfundo yachiwiri imeneyi ndiyonena kuti kuti munthu ufike pogwira ntchito zabwino ndiye kuti allah akupase wisdom komanso hikima ndiye tikunena kuti hikima imeneyi apa ikuthandauza munthu kutha kupanga understand kapena kuti knowledge maphunziro komanso kumvetsetsa qur'ani ndi sunna komanso kuti munthu azitha kuyankhula ndi kugwira ntchito mu njira yoyenera ndiye hikima imene akutanthauza pamenepa zimenezi ndi malingana ndi mabuku a tafsiri uh, allahu subhanahu wataala pamenepa akunena kuti amapereka hikima kapena kuti knowledge kwa munthu amene wamfuna ali bin abi talha uh, radiyallahu anhu adayankhula kunena kuti malingana ndi ibn abbas radiyallahu anhu adayankhula kunena kuti al hikima imeneyi ndiye ndi uh, knowledge kapena kuti uzindikiri wa qur'ani mwachisanzo munthu aziwe zinthu zimene zili zoyenera zimene qur'ani yalamula komanso zimene kurani yaletsa komanso zimene zili nasikh wal mansukh zimene kurani inalamula ndipo kenako zinalowana ndi malamulo ena ndi kupezeka kuti zina zija zasiyidwa zimenezozo munthu akuyenera kutani kuzidziwa komanso zimene zili zowonekera mu qur'ani mu zimene wazifotokoza mwachindunji komanso zina zimene zikufunika tafsiri yochokera kwa anthu ena masahaba ndi, mata, ndi masalafi saleh komanso ma parables kapena kuti uh, mikuluwiko imene ili mu Qur'ani munthu kuti azindikire zinthu zimene zizi imeneyo ndiye hikima chifukwa mudzaona kuti ukangozindikira zinthu zimenezo mu Qur'ani zimapezeka kuti iwe nkhani yopereka nkhani yogwira ibada yosiyanasiyana imakhala ya easy kapena kuti yofewa kwa iweyo chifukwa chonena kuti umakhala kuti zinthu zambiri wazizindikira pamenepo

a amapanga malamulo ake kuchokera mu qur'ani imeneyo munthuyo waidziwa qur'ani ndipo chilichonse chokhuzana ndi judgment chimachokera mu qur'ani kwa iyeyo komanso amawaphunzitsa anthu ena ndithu munthu ameneyonso mukuyenera kumchitira nsanje nsanje yake siyonena kuti a chifukwa chani allah munthu ameneyo wampasa chuma choterechi kapena chifukwa chani ameneyo ali munthu woti waidziwa qur'ani iyayi komano nsanje yake izikhala yonena kuti allah akupangise iweyo kukhala ngati ameneyo amene ali ndi chuma chambiri ndi kumapereka mu njira ya allah kuti nawenso ukhale ndi chuma chambiri uzipereka mu njira ya allah subhanahu wataala nawenso uyidziwe qur'ani kuti uziyigwiritsa ntchito qur'aniyo komanso uziwaphunzitsa anthu ena zimenezo ndi zimene allahu subhanahu wataala wakamba pamenepa ukazizindikira zimenezo uzaoneka kuti kapena kuti uzaona kuti nkhani yopereka izakhala yosavuta kwa iweyo chifukwa chonena kuti maubwino ake ukwadziwa komanso wamvetsetsa kuchokera mu buku lolemekezeka la qur'ani ndiye kwa lero timalize ndi maaya amene tsopano um, akukamba nkhani yokhuzana ndi imenenso imakambidwa masiku ano kunena kuti anthu ena amatha kuonesera chuma chimene apereka munjira ya allahu subhanahu wataala ndiye pamapezeka ena akunena kuti iyayi chifukwa chani inuyo mukuonesera imeneyo ndi riya zimenezo sizabwino muzibisa mukamapereka anthu amakamba zambiri allah subhanahu wataala akuyankhula kunena kuti mu aya tsopano 270 aya namba 3 ya lero imene tikukambirana akunena kuti wama anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin fa inna allaha yalamuh wama lidhalimina min ansar kunena kuti ndithu ndithu inuyo simungapereke china chilichonse muzopereka zanu kapena kupanga nadhiri munjira ina iliyonseyo koma mudziwe kuti allahu subhanahu wataala akudziwa ndipo anthu opondereza alibe atetezi chimene akutanthauza pamene papa ndi chonena kuti uh, munthu kupezeka kunena kuti akupereka chuma chake munjira ya allahu subhanahu wataala fa inna allaha yaalamuha wayajzikum alaiha dziwani kunena kuti allah subhanahu wataala akudziwa kuti inuyo mukamapereka mukupereka munjira yake ndipo amakupasani chani amakupasani thawabu munthu usamakhala ndi chikayiko kuti "Ah, koma sadaka ndaperekayi allah wayilandira imene ayi ndithu allah akudziwa zimenezo ndipo walandira zimenezo ndipo wakupasa ndithu malipiro ake wakulipirani au nadhartum min nadhrin annadhri ndi iltizamu linsani taati llahi lam yulzimhu biha munthu kuzipanga force kuti iyeyo azimutsatira Allah subhanahu wa ta'ala ngakhale kuti Allah subhanahu wa ta'ala sanampange force mwachidule kuzipanga nadhiri kulonjeza kuti ineyo Allah subhanahu wa ta'ala ndikufuna ndithu ndizimpembeza malingana ndithu ndi chiphunzitso cha mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama koma ndithu mopitilira mwachisanzo ine ndikufuna ndizipemphera masunna ochuluka pa tsiku o ine ndikufuna ndiziwerenga qur'ani pa tsiku ndikulonjeza zimenezo kwa allah subhanahu wataala akuti zimenezozo allah subhanahu wataala amadziwa ndithu zimenezo ndipo amalipira apapa mwachidule mfundo imene tagwira pamene pa mfundo yachitatu ndiyonena kuti munthu usakhale ndi chikayiko ukamagwira ntchito yopereka munjira ya allahu subhanahu wa ta'ala kuti awo basi mwina allah sandilandira iyayi allah akudziwa ndithu cholinga chako ngati iwe cholinga chako chili choti allah alandire ndithu allah akudziwa zimenezo ndipo akulipira bwinobwino allah akudziwa china chilichonse cha zimenezo ndipo anthu amene ali wopondereza anthu amenewo alibe atetezi ndiyeno kwa lero timalize ndi aya 200 and uh, 71 uh, pamene papa pamene ndi nkhani ija ndanena posachedwa kuti kodi kuonesera zopereka zathu ndi haramu chifukwa lero kama- mu- ku- kumakambidwa zambiri e, mukuzionesera e, riya mwakuti mwakuti iyayi Ah, allah subhanahu wa taala akuyankhula kunena kuti pa aya ah, 271 suratul baqara juz number 3

mutati mubise masadaka anu mudziwe kuti zimenezo ndi zabwino komanso intubidu sadaqat sorry intubidu sadaqati fa ni'mahi inuyo mutati muonesere zopereka zanu zimene mukumapereka mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi zabwino zimenezozo wa in tukhfuha wa tutuha alfuqaraa fahuwa khairun lakum komano mutati mubise masadaka anuwo ndi kupereka kwa anthu amene ali mafukara osauka ndi akunena kuti fahuwa khairun lakum zimenezo ndi zabwino kwambiri kwa inuyo wayukaffiru ankum min sayiatikum ndipo allah akuchotserani inuyo nsambi zanu zimene mwakhala mukuchita wallahu bima taamaluna khabir ndipo allahu subhanahu wa taala ndiwo amadziwa china chilichonse chimene inu mukutani mukugwira mu aya imene iyi ah, mwachidule allah subhanahu wa taala akutanthauza kunena kuti ah, kubisa macharity athu kapena kuti masadakati athu amene timapereka zimenezo ndi zabwino kwambiri than kuziwulula kwa anthu kapena kuti kupereka mowonekera kupereka mobisa masadakati athu ndi zabwino kwambiri kuposa kupereka motani mowonekera because kapena kuti chifukwa zimenezozo zimamuthandiza munthu kapena kuti zimamuteteza munthu ku mchitidwe wa riya umene amanena kuti showing off kapena woti wandione chifukwa ndanena kuti ena akhoza kugwera mu fitina imeneyo yomapereka cholinga choti anthu awatani awaona ngakhale zili choncho however munthu atati apereke uh, zopereka zake mowonekera kapena kuti mo, ku, kupereka masadaka ake mowonekera patakhala ndithu uh, wisdom kapena kuti mfundo chifukwa chomveka bwinobwino chipene- chimene munthuyo akuperekera mowonekera mwachisanzo kuti wo ndikapereka mowerekera- mowonekeramo ndikufuna ndiwapange chani inspire anthu ena kuti nawonso azipereka zimenezonso ndi zabwino kwambiri ndipo akuti zimenezo maulama ena amanena kuti zimakhala zabwino kwambiri than kutani kupereka mobisako chifukwa kuti uka- ukupereka ncholinga choti enanso wapange inspire kapena kuti walimbikise ena kuti nawonso azipereka ndipo zikatere pazikhala chani mpikisano pa ntchito zabwino chifukwa ananena Allah kunena kuti wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun kuti pa zabwino anthu mukuyenera kupikisana kumene so imenezo ndi zabwino kwambiri komanso mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pali hadithi imene adayankhula kunena kuti aljahiru bilqurani kaljahiri bisadaqa kunena kuti munthu amene amawerenga Qur'ani mwa loud molimbika zili ngati munthu amene amapereka uh, chopereka chake mowonekera walmusirru bilqur'ani kalmusirri bisadaka komanso munthu amene amawerenga qur'ani mobisa zili chimodzimodzinso munthu amene amafanana munthu ameneyo chimodzimodzi munthu amene amabisa zopereka zake ndiye mwachidule Ah, aya imeneyi ikunena kunena kuti ndithu ndi zabwino kwambiri ah, kubisa kapena kuti kupereka chopereka chako mobisa ngati mmene zinakambidwira mu hadithi imene ili mu sahihain ah, ah, imene adayankhula abu huraira radiallahu anhu kunena kuti sabatun yudhilluhum llahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhill ndi hadithi yayitali ndithu kunena kuti opali anthu 7 amene akakhala pa mthunzi wa allah subhanahu wataala tsiku la chiweruzo anatchulamo mmenemo imamu adil kuti wo imamu akhale mtsogoleri wa chilungamo komanso mnyamata amene wakhala akumpembeza allah subhanahu wataala ndiye kumapeto anazayankhula kunena kuti warajulun tasaddaka bisadakatin fa akhfaha hatta la talama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu komanso munthu amene amapereka kapena kuti munthu amene amapereka masadaka zopereka za ulere munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi kupereka mobisa mpaka na mkono wake wamanja sumaziwa chimene mkono wake mkono wake wamanzere sumaziwa chimene mkono wake wamanja watani wapereka mwachidule pamenepapa akulimbikisa ndithu kupereka mobisa koma tinenese kuti munthu atapereka mowonekera ndi intention yabwino palibe vuto lina lililonse ndipo pamapeto pake mukapereka choncho munjira ya allah subhanahu wa ta'ala akuti allah wayukaffiru ankum min sayiatikum allah akuchoserani nsambi zanu wallahu bima ta'maluna alim ndipo allah wallahu bima ta'maluna khabir ndipo allah chilichonse chimene mumagwira ntchito iliyonse imene mukugwira azakuwuzani tsiku la chiweruzo kuti akulu munali wopereka ndipo ma mphaso zanu kapena kuti malipiro anu ndi amenewa tikafika pamenepa timpempha allahu subhanahu wa taala kuti atipangise kukhala anthu omvetsetsa dini ya chisilamu komanso womvetsetsa buku limeneli la qur'ani ndi cholinga choti tikalandire malipiro ochuluka tsiku la qiyama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh